ọ wee chekwucha akọọla m nna ọkọchị anya ahịa nna agụgbuokwala m hmm. mana nna marakwala chọwa enye ndị ebe enyekwanụ ndị ebe bikonu daa achọghị m ịbịa gbumana n'oge enwe ndị si mgbọtọ ị na-ajisi ekwu okwu ụka gị memena ha onyonyo gị kụmana m ntụ n'elu he machilekwanụ m echichi o anyị na-akọ ga eko ga daa ee n'ihi na dọga akwa nna ma nna ndọma ya wụ ya ihe m jiri bịa taa ekwa ọ wụ izi ụnụ ahịhịa dị iche iche o nwere onye kpọmara m ekwentị mgbọtọ nne hụ wụ ọkazị nne na hụ wụ ụzịza na ụtazị nne ya mana kpọma ihe mkpa aka ekpuchi ọnwa nne m si onye okwu ga nene achahụ wụ ọkazị ahụ wụ ụzịza ahụ wụ ụtazị mgbọtọ m hụkọwala ihe dị iche ya ejila awụ ala e, e, e, aha nwosefa ahụ bịara bịa nnọọ bịa mee ime otu ohe m jiri bịa ya wụ ezigbo ahịhịa n'ala igbo ndị igbo eji eme ọnụ igbo lekala na ya daa igbo lekala kemgbe fọkwa na nne na-eranụ ahịa ewu mgbọrọgwụ ọma ya ohe m kwuru ji egwu ahụ bụ achị ha ọma rịkwa mee mma ịhụ na daa sị ọnwụ egbula nwaanyị n'afọ ime ya mụọla anyị nwa m taa okporoko ma ṅụọkwa mmịị ahụ marị m mma ee aga m ịkpọla na aha ka ihe ihe mgbọtọ nne na-eji achọrọ nwa ego ọ wụ ihe mere nwaanyị mụọ nwa mma ya abịa ọmụgwọ e jiri ezigbo mgbọrọgwụ eji eteela nwaanyị mgbọrọgwụ ịwala ya ara anya ndị igbo anya mara na ọmụgwọ ewere ezigbo okporoko ewere ezigbo mgbọrọgwụ rị mma gị rachaa ya ihe wụ ọbara ọjọọ ndị kenụ gị afọ ya kpafuo ya nwaanyị gị na-azemakwa otula ewo ala ga akpụ akwa ime ọsịsọ ọmụmụ otu ọmụmụ otula ewo ala daa ka ejekpa na-amụghị gị pịa pịa pịa pịa pịa ya were na ịra gị ezigbo mgbọrọgwụ ma gị mụfuo nwa gị ọhịa mgbọrọgwụ ahụ eji arụ ịhụnanya na amamị mgbe m ji tigwa ya ngo so nwe ha anyị bịara ime taa ọkpa mkpụrụ nne gị ji na-achọ ahụ oride a nọ na chi mgbara n'ọnụ njenụ njenụ njenụ anyị kpọrọ inu o ehe aka wụnụ ọkazị aka eni awụ em ụzịza ọlọda aka ewe ọtazị taa ọkwanụ ụzịza anyị ụzịza yiri daa lekwanụ hịkpa ee ọtazị ọtazị ma eketuola ma ekechie ya ndị ọma ha wụ ezigbo ahịhịa n'ala igbo nna ama ahụ ọwụ onye n'ala igbo amaghị ene ya bịara ọhụrụ ịhụnada ọmụga amụga

ọ wụ ihe rị iche ya ọkazị na ụzịza o ji aka ilu gị kubie anya kpakwana m nga ada gị kubie ya ga-ahụ shi ọgbaga mmiri ara ị hụrụ mmiri ini ya ọgba eshiga enwe ebe ị nwere ọnya ga-ewere ya mesa nche ebe ahụ ọnya ga aha abịala ma he niile n'ala igbo he niile okike jiri kezie anyị ahịhịa niile bachara uru eji m agwa ndị nwoke shi a nna amakwa ọrịa diabetes ọrịa akọm ọrịa shuga o ji nne abịa palee nnọọ nwa amụ nne ọ rị anyị mma laluo ya ekwela mgbe ọrịa shuga gị bịara gbakụụ echela shi enwe m ya ugbula ka chụpama ya gbachie ya ihu gị jee n'ahịa mm? zụrụ ụtazị zụrụ ụtazị da hụ na gị ewuo ya ewuo gbara nwa mmiri ya na-aṅụ o ji aka ilu iwe ala ya na-enye na gị aka achụkuje na gị shuga achụtụla gị ọrịa shuga ji ya gbachie ya ihu ịhụ na ahịhịa na-ebe ka anyị ebe mara mma mm, gị hụrụ ya eji eji ya agwọ abacha ọ wụ ezigbo akwụkwọ nri n'ala Igbo eji eji ya agwọ abacha eji eji ya agwọ isi ewu nnọchi ngụ isi ma ihe eji eji abacha eme mgbada nwayọọ ha eji na-eji eh, ụtazị ya eme eji eji ya arụ ọrụ nri aha o ji emezi afọ agwala m ndị nwoko shi emekwana m na-eri nkwa ihe gị nye na nna ahụ aka ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị nwekwa onye ọrịa shuga so mgbe ụfọdụ gị jee ahịa zụrụ plantain na-acha ha acha were crayfish gị were ihe ndị ọzọ ị chọrọ iji esi ya shichaa ya porridge ga-egbuji acha acha oduru na uke ha kpa ga-eji ya ma akwụkwọ nri tiga ya ime ihe ahụ i siri esi kwarịa ya mgbe ahụ oko gị ọkụ gị kuru ka nwaanyị ga-ekuru ka nwoke ndọm agwara m ụnụ shi arị ụtọ o ji atọ mana ọcha ọrịa ha ahụ nụcha ha healthy mm-hmm. onye ọma ịkpa manụ ka anyị ekwucha na ihe gbasara a gwara m ụnụ shi ihe dị iche o ji agba mmiri ara o jikwa na aka ilu aka ewukwa n'ụzịza akwụkwọ ụzịza ji arị m mma eji m eji ya esi ihe ọwụla ma ofe ọkwụrụ iji ya si ofe ọkwụrụ hụkwala ya ololololo enye nwa ya mmanụ o ji atọ ụtọ o ji arị mma ebikwa nwa ọṅụ akwa nna mara na shi o nwere mkpụrụ mkpụrụ ụzịza ọ mara mma eji eji ya esi ọkwụrụ ahụ ejikwa ya eteela nwaanyị mụrụ nwa ọmụgwọ mhm. lekwa na akwụkwọ ya nọ hụzirakwa ya ma arịkwa mmiri ara o ji agba o o ji nwekwara mkpụrụ aka enye ya enweghị mkpụrụ eji ejikwa mkpụrụ ya esi nri mkpụrụ ya ahụ kpọrọ akpọ gịgagbe ji acha ji ya sie nwa ofe ụha hei aha gị na tima ololololo daa o ji atọ ụtọ lekwa na ya akwụkwọ ụzịza eji eji ya esi nri ejikwa ji ya agbakwa nwa ofe Owere ehe o ji ama mma lekwa ya akwụkwọ ụzịza ọ rị iche arị mmiri ara o ji agba kpa nwanne ya eji agba ọrịla anọ nọ na nne onwe ya aka ewu na ọkazị Igbo lekwa na ọkazị o Mm. e nwere ọkazị ọhịa nwee ọkazị ụyọ ọkazị ụyọ ka akụrụ ụyọ aka ewu ka ọhịa ya kpara m ime ọhịa akpa mbịa ma akwụsị kpara ya ha ọ marị mma ọhụhụ ọ bara ime ọhịa ya hụcha ahịhịa niile ya ele ọkazi were nhụrụ ọkazi nnụ hụrụ nga wụ naanị shi eji eji ya eme akwụkwọ ori ejikwa eji ya eme spiritual things ri ahụ mana ọ wụ ihe m chọrọ ịbakwu ma ewe ala taa ihe m chọrọ ikwu na ikpe ị ga-eji ya mee ee em, shiri nwa nri gị shiri nwa ofe owere gị ofe owere na ya agba agba ekwo ekwo ee onye arị ego ọkpụ ji eri ofe owere onye arị ego ọkpụ ji eri ofe owere lekwanụ ya hụ ọkwa ọkazi ya ọ mara mma ahịhịa ịhụnanya na o ji enwe mkpụrụ gị were mkpụrụ ya kụọ gị agbama mmiri gbama mmiri o ji anọ ọdụ before ya emee nene tupu ya ebido toma ị nwere ike ịkpa ya ime ọhịa ị nwere ike ije ahịa zụrụ ya eji eji ya eshi nri ọ wụ ezigbo akwụkwọ ori ashị m ya rị ụbọla nọ mma lekwanụ ya o ọ ihe m jiri bịa iwefutara unu ahịhịa ọma a, akwụkwọ ori ọma ndị n'ala igbo anyị eji eji enwe o, emezi onwe anyị